nin y'an ka bi dɔgɔkun kibaruya ye bi ye sibiri ye desanburu kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ani kelen nin y'an ka bi dɔgɔkun kibaruya kunbabaw ye sibiridon ale ni karidon desanburu kalo tile tan ni kelen na tile tan ani fila san ba fila ni mugan ni kelen u kɔni kɛra dasumusumuni ye mali jamana kɔnɔna la Jumadon desanburu kalo tile tan ani wolowula san ba fila ni mugan ni kelen faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron a kɔni ye a ka nali bɔ a ma mali jamana kɔnɔna la nali min n'a kun y'a boloda sibiridon desanburu kalo tile tan ani seegin san ba fila ni mugan ni kelen o kɛra don tɔgɔdalen arabukan na o bɛ ɲɛnajɛ bɛ kɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se kibaruya wɛrɛw ma alihamudulilahi an bɛ se ka na an ka kibaru kunnafoniw kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min na bakuruba fɔli la sibiridon ni karidon desanburu kalo tile tan ni kelen na tile tan ani fila san ba fila ni mugan ni kelen u kɛra dasumusumuli ye mali jamana kɔni kɔnɔna la mali jamana minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko sigida sigidaw n'o ye kominiw ye aliwatɔ baladiya baara in kɔni daminɛna sibiri ni kari la mali jamana kɔni kɔnɔna la baara in kɔni bɛ bolila bɛnkan sɛbɛnw ka sigi ka kuma jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma walasa problème bɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la sigikafɔ kɔni bolila fɛnba tan ani saba kan a dɔ ye jamana yɛrɛ politikiko ye a dɔ ye jamana yɛrɛ ka bɛɛ naliko ye a dɔ ye jamana yɛrɛ ka kɛnɛyako ye a dɔ ye jamana yɛrɛ denw n'o ye denmisɛnninw ye ka se ka mako don o la fo ka taa se jamana yɛrɛ kalanko ma u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin kuma ninnu kɔnɔna la n'o ye fɛnba tan ni saba min kɔni dira ko sigikafɔ ka kɛ a kan maaw kɔni ye hakilina di a la o b'an sɛnɛ ka taa tarata don desanburu kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni kelen mali jamana minisiriso min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinlen don mali jamana ni jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli ma u ka dankan min bɛ yen an b'a yira aw la k'a fɔ o kɔni ye bisimilali kɛ jamanaw ka nɔlabila caman na anw ka jamana kɔnɔ tarata don kɛrɛnkɛrɛnnenya la marɔku jamana kɔni kɔnɔna la ni u ka nɔlabila min tun bɛ hasani nasiri ale kɔni falila ni dirisi isibayɛni ye hasani nasiri ale min tun bɛ a ye baara caman kɛ a ye waati caman kɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna la f'a yɛrɛ kun tala ka kɛ jamana minnu bɛ yen n'u ka nɔlabilaw b'an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ kun tala ka kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ kɔni ye ka da a ka baara caman kan ɔ a bilasiralitɔ sa n'o ye a ka baara kɔni banni ye mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye a fo k'a tɛro tɛro ka bonyamasegin kɛ a ye a ka baara ɲumanya la a fana ye a ka kumakan di mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ma fo ka taa se suisi jamana ma olu fana ye u ka nɔlabila falen fo ka taa se luxembourg ma rwanda fo ka taa se liban ma u bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka nɔlabila kuraw bila ka na mali jamana kɔni kɔnɔna la juma don décembre kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ni mugan ni kelen faransi peresidan emmanuel macron a ko e nali min dɔgɔda n'o ka ɲi ka bɛn décembre kalo tile mugan ma san ba fila ni mugan ni kelen mali jamana kɔni kɔnɔna la o kɔni o bɔla a ma k'a sabu kɔni kɛ ni koɲɛ kɔni caman ye i n'a fɔ covid 19 min kɔni bɛ faransi jamana kɔnɔ nin waati in na ani mali yɛrɛ jamana kɔni kɔnɔ furukufuruku min kɔni bɛ a nali ko la fo ka taa se an ka kɛlɛcɛ minnu mɔgɔ minnu ka baara kɔni bɛnnen don kɛlɛ kɔni wolomali ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ta b'a a la ka yira la k'a fɔ kibaruya kɔni laselen k'a fɔ faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ na mali jamana kɔni kɔnɔ kumakan kɔni cayara bɛɛ kɔni ye ta fɔ a ka na walima a kana na a bɛna mun kɛ bɛɛ kɔni ye ta fɔ fo ka taa kɛ faransi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni a ye nali in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ɔ nali in kɔni a kunba dɔ tun ye mali jamana ye tigɛbɔli min kɛ rusi jamana kɔni nɔfɛ o kɔni tɛ faransɛw fɛla ye o bɛ fɛ k'o ko in bali pewu ɔ mali jamana ani mali jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw kɔni kalikan don k'a fɔ anw kɔni bɛ dɛmɛ ani bolo maanabɔ rusi jamana kɔni nɔfɛ u ka anw dɛmɛ dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛcɛko kɔnɔna fo ka taa se an bɛ min fara o kan k'a yira aw la k'a fɔ nin kalo laban in kɔni kɔnɔ faransi kɛlɛcɛ minnu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ kidali jamana tesalit ale ni tɔnbɔkutu kɔnɔna u caman kɔni seginna ka taa u ka sow kɔnɔna la o bɛ anw sɛmɛ ka taa sibiridon desanburu kalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ani kelen o kɛra don tɔgɔdalen ye donba ye don min n'a bɛ nisɔndiya bɛ kɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na ɔ o bɛ kɛ desanburu o desanburu o tile tan ani seegin ɔ ɲinɛn ta o kɔni bɛnna sibiri ma disanburu kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ni kelen an ka kalanyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ almadrasa al-uluya ensup bamako mali kɔnɔ yan ale min ka baara ye karamɔgɔw kɔni labɛnni ye olu ye ka nin don kofɔlen in labɛn ka ɲɛnajɛ kɛ a kɔnɔna la a kɔni kɛla ni maa caman ka weleli ye i n'a fɔ directeur général mudir al-amu li madrasa al-uliya n'o tɔgɔ ye duga nasoko fo ka taa se arabu kalan u ka tɔnba min bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ filanan ni o kɔni o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye sɔɔli hayidara ye fo ka taa se katari olu ka nɔnabila min bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ n'o ye ahmadu bin abdurahman seyidi ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni kumana k'a yira aw la k'a fɔ kuma nin bɛɛ kɔni bolila kumaba kelen kan o de ye arabukan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la katari n'o ka nɔnabila min bɛ anw fɛ ahmadu bin abdurahman seyidi ale kɔni kumana kosɛbɛ k'a fɔ jamana nin fila ni ɲɔgɔn cɛ an ka an mako don ɲɔgɔn na ka se ka arabukan in taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko a bɛ min fɔ malidenw kɔni ye sɛbɛnni minnu kɔni kɛlen don anw fɛ yan n'an b'a fɔ o ma makututatu manuscrits minnu b'an bolo yan an ka maakɔrɔw ye dɔnniya minnu sɛbɛn tigɛra ka bila ko an ka mako don a la kosɛbɛ katari kɔni fɛnba min b'a bolo mali kɔni kɔnɔ yan n'a mako bɛ a la a bɛ nafaba sɔrɔ ka bɔ mali la o dɔ kɔni ye o ye o kɛnɛ kelen in kan yen kasida kɔni o dala dawud omar tarawele kɔni fɛ ale fana ye karamɔgɔ ye madarasa uliya la n'o ye ensup kɔni sanfɛ kalanso k'a yira aw la tuguni kuma kɔni labanna ni n'o ye gazali kɔni ye ale kɔni ye kuma ta a ye kuma ta kalandenw ka kumakan tun bɛ a bolo n'o ye kalimatu talaba ye o tun bɛ a bolo mot des étudiants ale fana kumana fo ka taa se kɛnɛ in kɔni kɛla ni muhadaraw ye muhadara fila kɔni tɛmɛna ye dukuturu ale ni umara tarawele olu ye muhadaraw kɛ nin bɛɛ bolila arabukan ba bɛ se ka don a la cogoya min na o cogo kelen na fana kɛnɛ in kɔni labanna ka kɛ ni taqdimu shahadati shukuru ye n'o ye waleɲumandɔn sɛbɛn ye remise des diplômes de reconnaissance récompense o de ye k'a fɔ ka nisɔndiya diplôme di n'o ye waleɲuman sɛbɛnw ye k'o di maa dɔw ma kɛnɛ in kɔni kuncɛra ka bɛn ni selifana tile o don kelen in ni o waati kelen ni o ɲɛnajɛ kelen ɲɔgɔnna fana tun bɛ badilabugukaw fɛ yen n'o ye kulu sanfɛla ye jabali maarufa ni kulu min tɔgɔ dalen don ko la colline du savoir n'o ye iniwerisiteba ye anw ka mali kɔnɔ badilabugu ɔ olu fana ma to kɔ nin ko in na an kɔni b'a yira k'a fɔ olu kɔni ye sukoro kɔni kɛ a tɔ la ni ɲɔgɔlɔnbɔ caman ye ale ni nisɔndiyakow ni kɔnferansiw ni muhadaraw ni caman kɔni sigilen ye k'a ka ja fo ka taa kɛnɛ in kun kɔni cɛ ni balontan ye balontan min n'a bolila bulɔku arabu ale ni chaîne grise cɛ bulɔku arabu min bɛ badilabugu yɛrɛ kulu sanfɛla la ale ni chaîne grise yɛrɛ k'a yira aw la k'a fɔ balontan nin kɔni labanna ka bɛn fitiri masurunya kɔni ma chaîne grise kɔni ye se sɔrɔ bulɔku arabu kɔni sanfɛ ka bi kibaruya datugu an b'a yira k'a fɔ karidon desanburu kalo tile tan fila san ba fila ani mugan ni kelen o kɔni kɛla dusukasi ye nisɔngoya ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan kunnafonidisoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen ale ni an ka kunnafonidi sɛbɛn bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko républicain ale ni arajo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ranpari bamakɔ kɔnɔna la o tigi o kɔni fatura n'o ye makan kone ye ale kɔni ka janaja kɔni kɛla ka bɛn nin don kofɔlen ma kari don desanburu kalo tile tan ani fila an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la o de fana bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la asalaamualeykum